anthu ambiri amakhala odabwa ndi chifukwa chani ma british ankakonda kutenga maforena kuti azilamulira maiko kumalawi kuno anatibweretsera kamuzu banda wochokera ku ghana Analamulira zaka 31. Asanabwere ameneyu, kunali tsamunda wotchedwa Roy Welensky. Analamulira Nyasaland and Rhodesia kwa zaka zoposa 7. Iyeyo anali Muyuda wochokera m'dziko la Lithuania ndipo anali munthu wankhanza kwambiri. Mwachidule, Malawi kuyambira 1956 kudzafika 1994 ankalamulidwa ndi anthu obwera. kamuzu banda wochokera ku ghana analamulira zaka 31 komanso roy welensky muyuda wochokera ku lithuania analamulira zaka zoposa 7 monga tonse tikudziwa kunena kuti dziko la israeli linapangidwa ndi mabritish 1948 ndipo kuyambira nthawi imeneyo anthu onse amene akhala akulamulira ndi obwera atalanda palestine mchaka cha 1918 ma british anatumiza munthu wina wotchedwa herbert samuel ngati gavana wa derali iyeyo anali mu yuda wa ku england ndipo analamulira palestine kwa zaka zoposa 4 atakhazikitsa dziko la israeli 1948 pulezidenti woyamba david gurion anali nzika ya ku poland atachoka ameneyu kunabwera chaim weizmann komanso yitzhak ben onsewa anali ayuda a ku russia apapa ndikutsimikizireni kunena kuti pafupifupi atsogoleri onse amene analamulira israeli anachita kuchokera maiko ena Mwachitsanzo, Naftali Bennett anali Muyuda wochokera ku America. President Moshe Sharett anachokera ku Ukraine. Zalman Shazar komanso Levi Eshkol anali Ayuda

analamulirapo israel either prime minister or president koma chodabwitsa nchonena kuti atsogoleri onsewa ankachokera maiko osiyanasiyana osati ku israel ngakhale uyuyu amene akulamulira panopayu benjamin netanyahu makolo ake anachokera ku poland tinalinso ndi prime minister ariel sharon nzika ya ku russia moshe katsav anali muyuda wochokera ku iran komanso zaka ziwiri zitatu zapitazi tinali ndi prime minister yair lapid ameneyu ndi muyuda wochokera ku hungary kodi ngati dziko tikamamva zinthu ngati zimenezi zimatanthauza chani ma british america united nations anapanga dziko 1948 lotchedwa israel limene linkalamulidwa ndi anthu obwera okhaokha kumalawi kuno zimenezi sizachilendo tinazionapo 1956 anatibweretsera roy welensky muyuda wochokera ku lithuania anatilamulira ndithu zaka 7 ndi kuchoka. Kenaka anatibweretsanso foreigner wina wotchedwa Kamuzu, nzika ya ku Ghana, with an American father. Analamulira zaka 31. Komanso muyenera kudziwa kunena kuti izizi sizinachitike ku Malawi kokha kapena ku Israeli. Pali mayiko ambiri amene analamulidwapo ndi Ayuda komanso anthu obwera. Mwachitsanzo, Governor Leon Geismar anali muyuda wochokera ku France. Analamulirapo West Africa yonse mchaka cha 1938. Kungoyambira Kameruni, Togo, Guinea, Burkina Faso, Chad, Niger, Mali komanso Ivory Coast. Onsewa anali pansi pa muyuda ameneyu Leon Geismar. 1988 ku drc kunali prime minister wa chiyuda amene kwawo kwenikweni kunali ku poland koma anali jew dzina lake anali leon kengo ngakhale france inalamulidwapo ndi ayuda oposa 6 tinali ndi prime minister pierre mendes michel debre rene mayer leon blum komanso president alexander millerand ngakhale prime minister amene alipo lero ku france mayi elisabeth borne ndi muyuda president wakale nicolas sarkozy makolo ake anali ayuda ku greece boris johnson ku united kingdom agogo ake anali ayuda ochokera ku russia david cameron former prime minister waku britain agogo ake analinso muyuda waku germany mwachidule pali atsogoleri ambiri ku europe amene amachokera ku mtundu wa chiyuda ndipo nchifukwa chake amawachita support ngakhale wachiwiri wa putin prime minister mikhail mishustin nayenso ndi muyuda volodimir zelenski wa ku ukraine sophie wilmes wa ku belgium komanso egils levits former president of latvia onsewa ndi ayuda ndiyebe anthu ambiri akhala kufunsa kunena kuti ndi chifukwa chani ayuda akalakwa amangoyikidwa kumbuyo mmalo modzudzulidwa kumalawi kuno tinali ndi welensky anali muyuda ankazunza anthu kuwagwiritsa thangata system kuwamenya komanso kuwatumiza ku salisbury leronso tili ndi benjamin netanyahu amene akungopha ana ku gaza mopanda chisoni koma mayiko akuluakulu ngati america canada britain komanso european union akumuyikira kumbuyo baibulo linatifotokozera zambiri zokhuza anthu amenewa koma tikabwera mu mbiri makamaka mu nthawi ya colonization ayuda anatengapo gawo lalikulu kwambiri pozunza anthu osalakwa ngakhale kumalawi kuno mukamva kaya ku south africa even ku west africa ku drc ayuda anatenga gawo lalikulu kwambiri pozunza anthu akuda koma baibulo limatiuza kuti anthu amenewa ndi abwino kwambiri pamene ma british ankachita colonize maiko osiyanasiyana ankatumiza ayuda kuti azikalanda malo golide ndi zinthu zina zofunikira mwachitsanzo tinali ndi prime minister vaiben solomon muyuda amene analamulirapo australia mchaka cha 1899 mu nthawi imeneyo ku australia kuja kunali anthu akuda ambiri anatha kuphedwa chifukwa cha utsogoleri wa mkulu ameneyi julius vogel anali prime minister wa ku new zealand 1876 mu nthawi imeneyonso ku new zealand kunali anthu akuda ndipo ambiri anatha kuphedwa zimenezi zimadabwitsa anthu ambiri kunena kuti kodi history yathu anachita kuipinda mabuku ambiri amangotiuza kunena kuti hitler ankapha ayuda hitler ankapha ayuda koma funso limene anthu ambiri timakhala nalo ndi lonena kuti kodi hitler ankadana kwambiri ndi ayuda chifukwa chani kapena anawadziwa kuti ndi anthu ankhanza komanso odzikonda 1926 ku india kunali governor rufus isaacs anali muyuda ameneyo anazunzanso anthu kumeneko maindians ambiri anafa ndi njala komanso ndakuwuzani kale kunena kuti kumalawi kuno tinali ndi Roy Welensky mtsogoleri wa Nyasaland Rhodesia kuyambira 1956 kudzalekeza 1963 ayuda onse amene ndatchula apa ankatumikira ma british wochita colonize maiko osiyanasiyana